ne ye Madame Kansaye Dicko Kansaye ye ne bɛ unité GIRE la yan nɔ fɛn o fɛn ye kunnafoni dili ye GIRE kan ani fɛn o fɛn ye CLE ye comité local de l'eau jɛkulu dɔw de don minnu sigira babolow fɛ pour que ka babolow lakana ani fɛn o fɛn ye jiko ye jiko gɛlɛya ye min bɛ se k'u ta ka bɔ an ka sigida mɔgɔw kan ne de b'o fana baara la bi ɲɔgɔn ye tun tɛ fɛn wɛrɛ kan an y'a jateminɛ k'a fɔ CLE minnu sigira gɛlɛya caman de bɛ CLE ninnu ka baaraw kan fangaba t'u la u ka baara kɔnɔna na degun b'u ka wariko ni fɛn caman kɔnɔna na o sababuya la an ka unité GIRE y'a lajɛ ka yɛrɛ ye baarakɛla dɔ ta n'a bɛ fɔ a ma consultant pour que u ka se ka hakili jagabɔ kɛ ka eh, jateminɛ kɛ an bɛ se ka waleya jumɛnw de ta an bɛ se ka sira jumɛnw de ta pour que o siraw bɛ se ka kɛ sababu ye CLE yɛrɛ ka se ka fangaba sɔrɔ comité local de l'eau ka se ka fangaba sɔrɔ a ka baara la eh, a kana degunba sɔrɔ eh, fɛn o fɛn ye eh, ji yɛrɛ lakanani ji tɔpɔtɔli ani baara minnu bɛ se ka kɛ pour que ka jiko yɛrɛ taa ɲɛ an ka jamana kɔnɔ fɛn min bɛ se k'o lawaleya ka ɲɛ ka sɔrɔ a ma kɛ degun y'u ma ɔ u welela ka baara in kalifa u la u ka se ka gafe dilan gafe min bɛ se ka siraw bɔ sira minnu bɛ se ka kɛ CLE ninnu yɛrɛ taabolo nafa taabolo sira ɲumanw ye ka se ka fangaba d'u ma u ka baara la ɔ consultant ninnu nana o baara de kɔnɔna na gafe parce que n'i k'i bɛ gafe dilan i tɛ se ka gafe dilan i kun fɛ i bɛ na i ni mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ a fɛnw kan i n'olu bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya aw bɛ hakili falen falen kɛ o sababuya de bɛ se k'a to e yɛrɛ bɛ hakilina caman sɔrɔ gɛlɛya minnu bɛ yen tɔɔrɔ minnu bɛ yen degun minnu bɛ yen ani sira minnu bɛ yen nɔ n'olu yɛrɛ kɛlen bɛ ka sira ɲuman minnu ta pour que CLEw bɛ se ka baara baara in kɛ ka ɲɛ i n'olu mana ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya o de bɛ se ka nafa eh, hakilila ɲumanw di e fana ma pour que e ka se ka eh, i ka gafe in bɔ n'o ye rapport ye ɔ o kɔnɔna de la bi bi ta ɲɔgɔn ye de tun bɛ eh, an ye ONG min eh, ta k'a bila ba- eh, CLEw yɛrɛ dɛmɛni na u ka baara kɔnɔna na bi ɲɔgɔn ye de tun bɛ eh, consultant o ni ONG de ni ɲɔgɔn cɛ maintenant u ka kumaw bolila minnu kan ONGw de b'u ɲininka fɛn caman na u bɛ baara kɛ cogo min na bi degun jumɛn bɛ baara ninnu na u yɛrɛ ka jateminɛ na degun jumɛn bɛ CLEw kan u ka baaraw kɔnɔna na u ka hakilina fana na fɛn jumɛn ni fɛn bɛ se ka fɛn jumɛn bɛ se ka lawaleya sini ma sinikɛnɛ Pour que CLE ninnu ka baara bɛ se ka taa ɲɛ, u ka se ka sinsin bere sɔrɔ kosɛbɛ u ka baara kɔnɔna na, yala u ka baara in bɛ se ka fanga sɔrɔ u sigida la. Ɔ bi ɲɔgɔn ye tun b'o de kan. Ɲɔgɔn ye la u ye hakili falen caman falen falen caman kɛ, u ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye. Ɔ kuma in kɔnɔna na u tilala ka boloda k'a fɔ u tɛ kuma in dan nin ma. U bɛ se ka ɛɛ telefɔni fɛ wala ɛɛ an ka ɛɛ subahana machine ninnu n'a bɛ f'o ma ko email u bɛ se ka messagew ci ɲɔgɔn ma pour que ka se ka baara in tɔ lasinsin u kɔni y'a ɲini G Force mɔgɔw fɛ u ka hakilina dɔnnen kɔfɛ u k'o hakilila jagabɔ kɛ u yɛrɛw hakilina na bi bi in na an bɛ yɔrɔ min An bɛ se ka waleya jumɛnw ta pour que CLEw bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u ka baara la, u ka hakili jagabɔ k'o kan, ɔ n'a y'a sɔrɔ baara in ni ka ni baara in kalifalen t'u la et que olu yɛrɛ de bilalen bɛ baara in na direct hydraulique nɔ na, yala u bɛ se ka mun ni mun de kɛ? U bɛ se ka mun ni waleya jumɛn ni waleya jumɛn sigi sen kan pour que CLEw ka baara bɛ se ka sira sɔrɔ? U bɛ se ka jɛ se ɛɛ ɲuman baɲumankɛ jɛ jɛkulu jumɛn ma ou bien u bɛ se ka se an dɛmɛbagajɛkulu jumɛn ma n'a bɛ fɔ partenaire financier u bɛ se ka se olu jumɛn ma pour que olu bɛ se k'u dɛmɛ u ka baara in kɔnɔna na ɛ ministère fana fanfɛla la u bɛ se ka sira jumɛnw de taama ministère ka côté la u bɛ se ka kuma ɲɔgɔnya jumɛn kɛ ministère fɛ pour que CLEw ka baara a bɛ se ka yakubaya jamana in kɔnɔna na degun kana k'a la yani nin kɔni baara in bɛɛ n'i y'a ye nin fɛn o fɛn min bɛ kɛ parce que agencew de tɛ yen fɔlɔ nin bɛɛ bɛ kan ka kɛ de yala CLEw bɛ se ka baara bɛ se ka nɔgɔya u bolo yani an ka agencew ka sigi sen kan bi baara yɛrɛ fanba tun bɛ o de kan hakɛ ka sa